nkuzi taa chetara m obere nwa a na-akpọ St. John Berchmans St. John Berchmans I used to quote this boy because ọ kpara ike na nzukọ John Berchmans at the age of nine years ka ọ natachara first Holy Communion he made a vow having discovered na ọ n'ime Chineke ka ụtọ ndụ dị o bido n'oge chọba Chukwu kedu nkwa o kwere Chineke ka ọ natachara oriri nsọ izizi ọ sị if I don't become saint now that I am still young I don't think that I can be able to make it when I am old. ọ bụrụ na m ebiro ndụ dị asọ kịta m na-etolite etolite agaghị m emewe na m abụla agadi and he did everything with the grace Chineke nyere ya nwa a kpachaa ike n'ụwa wee meritie seraphic throne at the age of 24 years.

gịnị na-akpọtụ na naijiria now election campaign yet nigerians are dying they are not even talking about that Orji Uzor Kalu na-ekwu ka ha esi wee weghara abịa steeti n'ime 24 years ha chịrị abịa uti ndị ndị otu ya three governors abịa dị ka nsị enwe ndị abịa steeti n'ebe a bụna rụziri lọtụnụ ka eji ọ na-emeri kịta Alex Otti chineke wee zite unu mezaya Mezaya ka ha na-ekwu na ya ewepụlesi ihe na ha eme everything yet Nigerians are dying ọkụ n'ala na Nigeria let me just shock you these people a na-akpọ Nigerian politicians they are not after your own good they are after their own pocket so Nigerian politicians are amassing wealth na-eme ife sọrọ ha chee na ọ ebe a ka ife niile endịrị those wealth cannot guarantee you o nweghị ife ọ ga-agaranti gị ga ebe chineke nọ until na i si n'ife ahụ ị na-emegheri chigha back to God oke ọchịchọ oke ife ọchịchọ nke ụwa anapụgo ọtụtụ n'ime ha uche we will never relent in praying ọ ya-adịrịrị mma ike agwụkwọrọ onye ọbụla so what am I trying to say the rate of sin in the world is gaining momentum anyị wee gbakụta Chineke azụ ife wee na-adịwanye worst things are getting worst and ife ama adịnatara mma until na anyị echigha back to God o chetara m ọtụtụ ndị kpara ike n'ụwa ndị chere n'ụwa ka ife niile biri na without God na ha ga na-efe ụwa na-enwe aṅụrị but unfortunately n'isi njedebe ndụ ha the reverse bụ the case gịnị mere n'isi njedebe ndụ ha ha rijektịrị ajọ ndụ ha biri n'ụwa na-ayọ Chineke an opportunity even if na e nyere ha one minute ka ha chigha azụ na ha ga-emezi ndụ ha ọfụma the first person that comes to mind bụ onye a na-akpọ Alexander the Great anyị na-anụ maka king alexander alexander the great kpara ike n'ụwa he was a pagan worshiper o che na ife arụsị ga-enye ya udo alexander chọrọ ka o bie ndụ agwụ agwụ he thought na ọ gaghị anwụ ọnwụ n'ụwa alexander chere ọ n'ụwa ka ife niile endere that's why he conquered many kingdoms and o nwere the best soldiers e nwere in this world many kings nọ n'ụwa na-atụ Alexander egwu enweghị onye egwu na-ekwe eru Alexander nso kingdom ọ bụla ya na Alexander nwere problem king ya ga-ebugo ụzọ je yọọ mgbaghara before agha na-esi eti he conquered many kingdoms o nwere 10 generals a na-eze ya ndụ Alexander wee chee na ọ ga-ekwu elu n'ụwa na ọ n'ụwa ka ife niile biri but unfortunately he died at the age of 38 years Within 38 years, Alexander has conquered so many kingdoms and acquired so many wealths. Gold ọ pakịrị dị too much. He never thought na ọ ga-anwụ, but unfortunately, he died like a like a peasant. The day Alexander na-anwụ, o wee kpọọ ten generals ndị isi ọchịagha mmadụ iri na-achịkwa ihe niile wee sị ha bịa na e nwere ife ọ ya-agwa ha na e nwere ihe ịtọ dị mkpa ọ ga-ayọ ha ha wee kwaa ya okirikiri ka ha gbara deathbed ya okirikiri Alexander wee meghee ọnụ wee sị ha ọ bụrụ na m nwụọ kịta biko nekwanụ ife m chọ ka unu meerụ m jeenụ kpọọ the best doctors ndị ga-ebu ozu m wee je na n'ili jeenụ kingdom niile a m na-achị chọtanụ the best doctors e nwere ebe anwa ọ ha ga-ebu ozu m gaa na n'ili nke ịbụọ e buru ozu m na-eje na cemetery ebe a ga-eni ya megheenụ igbe ozu mee ka aka m pụta n'akpati na-efere ndị mmadụ bye bye nke ịtọ jeenụ bute gold niile a ego niile a paakị na store scatter them along the path ebe a ga-esi buru ozu m na-aga si na-azọ ụkwụ n'elu ego na gold ndị a buru ozu m na-aga the generals wee jụọ ya sị nna anyị ukwu can you give us an explanation towards this your demand alexander wee sị ha a sị m unu jee chọọ the best doctors ga-ebu ozu m wee gaa na n'ili the reason for this bụ iji wee gwa unu that even at death Once the owner of life has taken it, nobody has the power to return it back. Onye nwe ndụ were ha na enweghị onye ọzọ nwere pawa iwechigha ya azụ ọ Chukwu nwe ndụ ọkwa eziokwu n'amanị ọnwụ ka Alexander discovered this truth mana onye na-ekpe na-ekwu na-eti na o nwere ibe na-emenụ until na amanị ọnwụ eruo ka ị ga-afụ na ọ Chukwu nwe ndụ and ọ bụrụ na i soro Chineke kịta n'amanị ọnwụ ị ga-eregret ndụ i biri na-ayọ ka enyechigha gị opportunity mana ọ dịgo too late too late no wonder why St. Antoninus ji wee kwuo o biri around 1707 Antoninus the Archbishop of Florence ọ sị na enwere four things onye njọ ọbụla ga-ewitness n'amanị ọnwụ four things every wretched sinner who refuse to return to God now n'amanị ọnwụ ozigbo the soul na-achọ ka o separate from the body there are four things ị ga-ewitness nke izizi maka ọ ga-anọ na o nwere na ebe a witnessịrị ebe mmadụ na-anwụ I have visited a lot of people in the hospital mgbe m na-ejeta hospital visitation o nwere nke anyị batara anyị dị four young men mụnwa mee ha five bata n'ụlọ ọgwụ ka this man na-anwụ mkpu ọ na-eti bụ ego m ego m nnukwute ọgaranya ebe akụ onye dị ebe ahụ ka obi ya na-eme gịnị ka nwoke a na-anwụ ọbara gbapụsie ya n'anya ma na ntị ma n'imi ma doctor ma nurse ma anyị nwa bịara abịa anyị gbara ọsọ maka ọ na-egosi ebe ị na-eje ụka gwara na enwe ikpe aka mkpa nwee ikpe nwee general judgment particular judgment na general judgment particular judgment may take place at that very place at that very moment the soul si wee separate from the body and then you have the most important judgment so ndị ajọ mmadụ na-anwụ ọ na-adị horrible amanị ọnwụ ha na-adị disastrous ha na-ayọ ka enyechigha ha opportunity I am begging you ị nwere ike ịnọrọ ebe a mana gị na Chineke adịghị na mma return back to your God today akwụkwọ nsọ sị taata ị nụ onu ya emena gịnị akpọchina obi gị Antoninus sị e nwere four things onye njọ ọbụla ga-ewitness n'amanị ọnwụ nke izizi a wretched sinner na-anwụ ozigbo soul ya na-achọ ka o separatie from the body onye nee anya elu ka unu ma na anyị si ebe Chineke nọ wee bịa the force na-adị n'amanị ọnwụ bụ na soul a na-achọ ka ọ pụọ ebe soul a na-achọ ka ọ gbaje be onye nwa kere ya

Soul na body ekekọrị ọnụ na separation na-adị difficult ife separation ji adị difficult bụ na soul ma na once o si n'ahụ a wee pụọ automatically it is going back to gịnị ebe ka ka ka ọ na-eje to unknown land ebe ọ mahụ the body na nwa ma na once soul hapụrụ ya it is returning to gịnị earth eji kwuo mbọsị Ash Wednesday gbuo ntụ a sị ntụ ka ị bụ ntụ ka ị ga-eme gịnị Bernard dị asọ wee jụọ sị what is man ọ sị that man is a heap of worms the food of worms by which it must be devoured na mmadụ bụ nni ikpuru ikpuru a pakịrị apakị ka ikpuru ga-emesịa rie ị doubt ihe m na-ekwu ị bụsa asọ mmiri gị n'aka were aka nke ọzọ massage ebe ahụ ị bụrụ asọ sie n'imi ị na-esi ka nsị ọkụkọ ndị ọzọ ọ bụrụ be anyị na-akpọ ya akpana nsị ọkụkọ ị na-ajụ maka onye m bụ ife ị bụ bụ ikpuru amend your ways now before it is forever too late return back to your God now n'ime Chineke ka ụtọ ndụ gwụrụ Antoninus wee sị na ife izizi onye njọ ga-enene anya ọ sị o nene anya elu ozugbo ọ na-ekubi ozugbo the soul na-achọ ka ọ separate ya o nene anya elu ife izi ọ ga-afụ bụ the avenging anger of God Almighty iwe dị ọkụ nke Chineke ọ sị o were speed butu anya ya ozugbo ọ na-ebutu anya n'ala ọkụ mmụọ ga-eno ya mepee ọnụ ọ ga-eji wee swallow ya alive o bulie anya ya tii n'aka ekpe njọ niile o mere n'ụwa ana-ama ya ikpe o tii n'aka nni imirikiti ekwensu a pụghị ịgụta ọnụ anọdụ na-eche ka Chineke maa ya ikpe akwụkwọ nsọ sị there is no peace for the wicked man udo adịghị ebe onye mmehie nọ until i chigha back to God bụ n'ihi nweta udo ọ ihe mere St. Augustine

Jesu mere anyị ebere so four things a ka onye ọbụla bụ onye njọ ga-ezute ha n'amanị ọnwụ iwu ka ọ bụ nwoke tiri egwu ụbọ tie sị na mmadụ apụghị ịgbanarị aja igwe niile ejekọ n'ụzọ ụmụnne m e nwere ebe a na-eje ọ bụ ihe a ka this king ji fụchara amanị ọnwụ ya na-elu o bido bebe akwa o wee kpọọ the generals wee sị ya asị m ụnụ jee chọọ the best doctors ga-ebu ozu m wee je na n'ili ihe m ji wee gwa ụnụ ka m ji wee kọwara ụnụ that even at death nobody has the power to return it back once the owner of life has taken it nke abụọ asị m ụnụ mee ka aka m pụta n'akpati na-efere ndị mmadụ bye-bye ife m ji wee gwa ụnụ mee ka aka m pụta n'akpati kwuru ekwu n'akpati ka aka m pụta n'akpati e buru ozu m na-aga aka m ana-eme etu a ka m wee gwa ndị mmadụ na even Alexander agba m aka wee bịa ụwa aga m agba aka wee naa ana mmụọ ọ na-abụ m nekata Nigerian politicians n'ebe a ha na-ezuzugharị ego niile a ha na-ebu o nwere nke mere about two or three years ago mgbe e mere cashless society e nwere ndị ọgaranya ndị politicians je nie ego n'ana bụ e jezi bọpụta so many e jezi bọpụta ọtụtụ ego ọ bụrụ na ha ncha agbaana ụtụ ị gba aka bịa ụwa anyị ga-agba aka wee naa Ifeanyị Ụba bara first class wee jee obodo oyibo flight over first class mana a gbara ya ka ngwa afịa na boot aeroplane ka e si wee gbaa ya ka na gbaa ya gbaa ya ka ngwa afịa gbapụta na plane bunata ya Nnewi nie ya ka nwakatị mkpọrọ this world is nothing until we return back to God ego niile ị na-agbakọba ị ga-ahapụ ha ncha one day chighakwute chineke n'ebe a ka ụtọ ndụ dị Only God will fully satisfy and quench our hunger for happiness, not material things. Ana m akọba akụkọ maka one queen a na-akpọ Queen Isabella of Spain, one of the most beautiful queen chịrị mba Spain. Queen Isabella makatara mma a na-ajụ mma ebe mma fọrọ

mgba perfume ebe onye nọ na ntụ eke a na-ekpo igbo perfume a gbara agba ego nwaanyị akpa ego karịrị akarị ọtụtụ ndị eze na-esi obodo dị iche iche abịa egburu ikpere ala eze nwaanyị ị ga-adị o. ọ dị so famous in her time ọ na-ewu ewu e nwere one saint savụrụ ya a na-akpọ St. Aloysius Gonzaga mechaa baa Jesuit order ọ savụrụ this queen for two years mana ọ maha ka face queen na-adị e nyekatara queen ahụ ndụmọdụ ka o chegharịa queen ahụ achọghị ịma maka ọ fụrụ na ego gbara ya okirikiri after all money answered everything na onye ji ego bie ndụ otu na ahụ na ọ chọrọ ibi o kwetadị na a na-anwụ anwụ wee na-ebiri ndụ otu o si wee sọ ya etu some of us si ebi ndụ today ka anyị chighanụ back to God ọ n'ime Chineke ka ụtọ ndụ dị Queen Isabella wee lu ka ọ nwụrụ ọ maha na a na-anwụ anwụ ozugbo nwaanyị a nwụrụ wee hapụ akụnụba niile a two hours Queen Isabella ji wee nwụ ka e ji buru ozu ya buda one of the cities dị na Spain a na-akpọ Granada ebe a ga-eni ya e wee mepee igbe ozu ka ndị mmadụ bịa pay their last respect ka ndị mmadụ bịara ikiri ozu Queen Isabella their beautiful queen e wee mepee the coffin onye gbata ọ gha ibe ya ọ gịnị na-achụ ndị mmadụ under two hours nwaanyị bụ sọ mma wee turn na-eji ka unyi the kind of smell that was coming out of the coffin was intolerable that nobody could even perceive the odor ajụ isi wee si n'ozu ya under two hours wee kpọọ ọkụ ma perfume niile ha ncha niile wee tọọ n'ọhụrụ gịnị ajọ isi no wonder why Saint Bonaventure ji wee sị if one damned soul were driven out of hell into the world the smell alone is enough to destroy the entire mankind e si n'ọkụ mmụọ bupụta ofu onye n'ọkụ mmụọ n'ụwa sọọsọ isi ọ na-esi ga-egbu onye ọbụla nọ n'ụwa ofu onye nọ n'ọkụ mmụọ yet some fools sị na it is better na anyị ncha jere ọkụ mmụọ ha ya eje n'ọhụm na ha na the more ha na-ebu ibu n'ọkụ mmụọ the more ka afụfụ ha na-ata bie na isi na-abịa ebe a ya etereta they don't know that the more they are in hell the more they suffer and the poor ka ndị mmadụ gbasịara ọsọ one of her stewards ndị bu ozu Queen Isabella ofu n'ime ndị steward ya a na-akpọ Francis Borgia who was so much attached to material things Francis Borgia gbakụtara Chineke azụ with Queen Isabella mana immediately ihe anụwa mere ka ndị mmadụ gbasịara ọsọ a thought came into him let me return back to God na m afụgo na ụtọ ndụ adịghị ebe a na iso mmadụ ụwa na uru adịghị n'ọkpa ụkpana o wee chighaa back sị let me go and contemplate the vanity of earthly things o wee ruo ebe e nibere ozu Queen Isabella wee lekata ozu nwaanyị a nwaanyị bụ sọ mma ahụ ya e changere na-eji ka unyi ụdị isi ọ na-esi dị egwu ọtụtụ ndị eze na-abịabu ekiri nwaanyị a but lo and behold onye ọ bụla agba n'ọsọ ọ sị mba o, he now began to address the dead body kedu ife ọ jụrụ ozu a ife izizi ọ jụrụ ya bụ are you still there my empress ị dị sure na ọ ngị bụ eze nwaanyị a maara ọfụma maka o chetara ụdị mma nwaanyị a ma fụzie ka o si eyi egwu na-eyi egwu ka ekwensu ọ jụrụ ya ị dị sure na ọ ngị bụ eze nwaanyị a maara wee jụkwa ya ọzọ are you not Queen Isabella on whom many people come from different places to bow their knees ọ bụrọ ka ndị mmadụ na-esi n'ugwu na ndịda abịa egburu ikpere ala eze nwaanyị ị ga-adị o o wee jụkwakwa ya again o Isabella where is your beauty ebee ka mma gị a na-ewu ewu dị where is your fame ebee ka afa gị a na-ewu ewu dị

nekenenụ onye a na-akpọ King Philip the second of Spain agụkata m ndụ nwoke a ụmụnne m ka anyị chigha back to God nwoke a dị surrounded by material world ọ mụtara ofu nwoke ga-anọchi anya ya as a prince that prince ga-abụ onye ga-emecha bụrụ the king of Spain mana king Philip na-ebi ajọ ndụ ọtụtụ ndị nsọ gbara okirikiri mana o nwerọ onye ọ chọrọ ige ntị ife ụtọ nke ụwa wee kpọchie ya obi ka king a na-achọ ịnwụ o wee kpọọ the prince ga-anọchi anya ya na throne ka nwa ya nwoke bịara nso the king achọghị irevealara nwa ya ife ọ fụrụ maka na nya nwa ewelugo anya na-afụ ọkụ mmụọ ebe ọ na-aba ọ chọrọ ka nwa ya si through this revelation benefit ejebe n'igwe ka nya nwa eje ọkụ mmụọ ọ chọrọ ka ha ncha mana under the command of god o reveal o wee sị nwa ya bịa kene wee dọwaa akwa o yi maka that day ọ na-anwụ ọ nọ in his best regalia the best akwa king ya ka o yi akwa dịka gold kpuru okpu gold ama ha na ọnwụ ka ọ na-achọ ịnwụ ka ọ bịa gbaa ọfara ikpeazụ o wee dọwaa akwa o yi nwa ya nwoke wee nepụ ya anya n'obi wee bụrụ na papa ya dị ndụ gbaa ikpuru ikpuru na-atarịsị obi ajọ ndụ cut off from God you are nothing return to God ebe a ka ụtọ ndụ dị nwoke a wee gwa nwa ya sị ya nekene ka ọ bụ ndị ajọ mmadụ ndị eze ọtụtụ ndị bara ego n'ụwa bịa ka ị fụrụ ka anyị si anwụ we die like peasants oh if I had known na ọ ga-adị etu a I would have chosen to go to monastery to wash the plates of monks than to become the king of Spain ọ bụrụ na m ma na ọ ga-adị etu a aga m ana monastery je na-asachasịrị ndị monk efere ha ji eri nri kama m abụ eze ndị Spain ụmụnne m n'ebe Chineke nọ ka ụtọ ndụ dị metụ nwanne aka sị ya Chukwu dị ụtọ otito dịrị Jesu ave ụmụnne m n'ime Chineke ka ụtọ ndụ dị let us return back to God nwanne anyị nwoke a na-akpọ the Great Zik of Africa n'isi njedebe ndụ ya ka ọ dị greatịrị mana m ma na ayịyọ ọ yọrọ Chineke na Chukwu nwere ike imere ya ebere the Great Zik agụchara m akwụkwọ ya na the last word ọ dropụrụ ka ọ na-anwụ so shocking kedu ihe Zik kwuru ka ọ na-anwụ i je gụọ akwụkwọ a na-akpọ how to be a saint you will come across the last word of Zik of Africa so touching eji m ya emebe reflection every morning ka Nnamdi na-achọ ịnwụ Zik wee meghee ọnụ n'elu bed na-ebe akwa ka ụmụaka ka m gwa gị eziokwu gị na Dinwenụ m adịhọ na mma kịta at the hour of death ị ga-ebe nnukwute akwa you will ask for one minute mana ọ ga-adị too late

so that jesu si n'ọnwụ na-ebini i si na njọ binie bibezie ndụ ọfụụ ka zik na-achọ ịnwụ zik wee nọ n'elu bed na-ebe akwa ka ụmụaka kedu akwa zik na-ebe zik sị this world has deceived me this world with all its glories have deceived me kedu ụtọ nke ụwa ọ lafuo n'ọtụtụ ndị mmadụ dufie ọtụtụ ndị mmadụ ụzọ ọkwa ka ụmụ okorobịa ji wee baa ife gbasara yahoo baa oke ite thank God maka a na-akọkwa bad side of mmadụ a na-akọkwa good side ya na ewepụkwa this governor Anambra steeti n'ife o mere na ebe ndị ndị sị na return back to your root Anambra by now mmadụ ya na-abịawuzi Anambra steeti that is ị na-agafe na east part na Anambra ebe niile na-esi isi but because at some point everywhere a na-achụ aja a na-achụ aja aghara aghara o bidokwa n'ihe ọzọ na enweta enwelu nnukwute dibia ama ama na Anambra steeti ejidere two days ago ụfọdụ ndị anyị nọ ebe a nwere ike ịma onye m na-ekwu ọ na-achatọ onye Ọka mana ọ na-eme dibia na Nnewi iru ebe a wee fụ mansion this guy rụrụ ya ka ndị Agụnechemba ndị otu usoro udo jidere e wee kpụrụ ya ka o jezie consult oracle ya ọ sị na agụ iyi ka ọ na-agwa okwu agụ iyi wee na-eperform wonders mgbe akpụrụ ya jee na shrine ya dịka ife a na-eme ụlọ otichiri anya afụ ụzọ ngwa miracle nka ndị jụrụ ahụ ị na-eme mebe ọ kpọkukatara that Baal kpọkukata ya alụsị ya ekwehọ apụta ọ ife a nụrụ yesterday ka nke a na-eme aka na ọ bụla gịnị otu aka ọsọ na-agba na Anambra now onye ọbụna na-eme dibia onye ọbụna nọ n'ọsọ and since ejidere nke a na-akpọ Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị nke a na-akpọ Eke Hit na Ọkịja ma nke sị na onye eze jizọs onye eze ekwensu na ọ họ onye eze jizọs maka ife nke a mere anambra ya akọcha ya akọcha since ejidere ha ịtọ Anambra dị calm ọkacha nke a na-akpọ akwa Akwa Ọkụkọ mere arụ na Anambra steeti. Ana Igbo as a whole Naijiria Akwa Ọkụkọ ji ọnụ ya wee kwuo na ọ gwọgoro ụmụ okorobịa 500,000 ọgwụ. Two weeks ago eji caterpillar wee destroy ya oke ite nnukwu arụsị niile ife ndị a niile wee gosi ndị mmadụ na uru adịghị n'ọkpa ụkpana let us return back to God ebe a ka ụtọ ndụ dị quick money ndị Yahoo asụ gịnị ọkwa na asaba nke a mere two years ago ka m na-agafe wee fụ dimkpa na abụọ dimkpa a sịrị ọ Yahoo Plus dimkpa na abụọ wee stark onwe ha naked gba onwe ha ọtọ side ebe Shoprite na that junction a T junction a dị ebe a ndị jegoro Asaba ya-ama ebe m na-ekwu kwụrụ n'etiti ebe twelve one nke efie ọ ife agwa ha mee ka ha wee kpata ego People can do anything, can go to any extent to get material wealth ị ya-ahapụ wee naa but anyị enweghị ike ime something maka our soul. Imagine na mmadụ ga-anọ na njọ in the state of mortal sin. Cheta na ihe katikizim gwara anyị ofu njọ ogbugbu ezuolalụ mmadụ ime gịnị St. Bernard did also say, if an angel were capable of weeping, they will only shed tears at the great injury done to himself by a wretched sinner who deliberately commits mortal sin. Ọ bụrụ na ndị mmụọ ọma na-ebe akwa na akwa ha ga na-ebe bụ the kind of injury anyị na-enye onwe anyị site n'ime njọ ogbugbu katikizim sị anyị ofu njọ ogbugbu ezuolalụ mmadụ ime gịnị nyakwa ụfọdụ n'ime anyị ụfọdụ ya-abịachakwa ebe a today confession is going on ị ya-afụkwa ndị nọ ebe a one month six months one year ha ejebero confession a gbasaa ha esikwa ebe a naa what is depriving you from confessing your sin confess your sin na lenten season a ekwena ka a week gafee without going to sacramental confession go to sacrament of reconciliation That is one of the greatest gifts ever given uh, to, to mankind by God. anyị ama aghọta uru dị na confession ọ bụrụ na ị chọrọ ịna ije a don't joke with this sacrament otito dịrị jesu otito dịrị jesu ave Ebe dimkpa naabọ wee nọlụ dia. Just nkwụ na-eche nche na ala na na of course isi adịrọ ha naabọ mma. Mmadụ naabọ gbara onwe ha ọtọ. N'etiti anwụ na abụba ọrịa ahụ adị ha. Wee gbaa onwe ha ọtọ nke tụziri m n'anya bụ na ha naabọ butere poolu e ji anyụ nsị. bụ isi ofu bụ bred ha eji wee wee rie nri efifie na-anyụ nsị werụ bred na-ekoro their excreta na-eri that is the level the world mebiri baluo a sị na yahoo plus nwa ife a gwa ha mee i were bred a risie nsị n'etiti efifie ebe ndị mmadụ ga na-afụ gbaa onwe gị ọtọ ị bụrụzie dangote n'ego fafafa jee jụọ ụmụaka niile a 5 years 10 years 15 years they will be a dead ha abụrụ ndị nwụrụ anwụ ọtụtụ ụmụaka n'ala igbo ka ya-apụ ala ọtụtụ ndị youth bata main market ya kiri ife na-emebi something is wrong ka anyị makụsienụ chineke ike ka zik na-achọ ịnwụ zik wee nọ onye ndị mmadụ na-ebe akwa ka ụmụazị zik wee gaa n'ihu sị this world has deceived me ụwa alafuola m ka ọ na-achọ ịnwụ ka ọ na-ekwu nke a ọ gaa n'ihu sị i have made a terrible mistake in this my short earthly life emego m nnukwu mistake na nwa obere ndụ m biri n'ụwa a. 90 something years ka ọ na-akpọ obere ndụ n'amanị ọnwụ because n'amanị ọnwụ ọ dị ka mpekele sekọndụ n'anya chineke ọ sị would god pardon me at least for the freedom i brought to my people nigerians from the hands of their oppressors chineke biko ị nwere ike imerụ m ebele ọ bụrụ na enwerọ ife ọzọ were independence m nwetara naijiria meerụ m ebele Zik wee gaa n'ihu sị Would God pardon me at least for the freedom I brought to my people Nigerians from the hands of their oppressors? Chineke biko ị nwere ike imerụ m ebele ọ bụrụ na enweghị ife ọzọ were independence m nwetara Naijiria merụ m ebele Ọ ife ọ yọ Chineke ọ gaa n'ihu sị For now when I die Nigerians will immortalize my name

Nigerian gọọmenti kpara ike immortalize ya the name of this man kpara ike wetara anyị independence so that generation upon generation will continue to remember Zik and finally Zik sị millions of naira will be spent during my burial ma naanị ihe o kwuru tọchịrị m so much but nobody will dare to ask where Zik's soul is and here lies the question ebee ka ị ga-anọ na ọ bụrụ na i si n'ụwa a pụọ where will your soul be finally zik sị in my next life i will strive harder to become a saint instead of a hero ụwa ọzọ m ga-abịa aga m akaba ahụ ka m bụrụ onye nsọ karịa ịbụ onye afa ya na-ewu ewu ka m jụọ unu zik ọ ya-abịa ụwa ọzọ Hebrew 9:27 say, It is appointed unto man once to die, and after death comes gịnị. judgment ofu ugboro ka e dewere na mmadụ ga-anwụ mmadụ nwụsịa ife na-eso bụ gịnị ikpe ụmụnne m e nwere ebe a na-eje ụwa abụrọ be anyị makụsienụ chineke ike maka ebe a ka ụtọ ndụ gwụrụ e nwere ife m ma-edepụta ebe a nwa obere oge ka m wee nye ụnụ soro chọrọ anyị ga-eji wee na ije a. otito dịrị jesu